Bon, an ɲaguma ne tɔgɔ fatu de la revue des séries du mali film a mɔgɔ kuraw aw ni sɛ aw ni ce aw ka abonnement na mɔgɔ minnu tun bɛ yen kɔrɔlen aw merci beaucoup aw bɛ temps min di yan ka n lamɛn nse ah j'espère que basi foyi t'aw la donc conseil dɔ dira n ma donc surtout aw kana ɲinɛ dɛ ka commentaires bila mais conseil dɔ dira n ma a ma di n ma commentaire la a dira n ma kɛrɛfɛ de donc conseil dɔ dira n ma ko n ka n ka yɛlɛ juguba in dabila ko n ka n ka yɛlɛ juguba in dabila donc n bɛ mun fɔ n bɛna essayer dɛ n bɛna essayer dɛ mais ni n ma se a ka yafa n ma a ka yafa n ma ko n ka yɛlɛ juguba in dabila n seko tɛ o donc c'est vrai que n ka yɛlɛ yɛrɛ a bɛ ne yɛrɛ la énervé kuma dɔw la mais a bɛ kɛ cogo di an ka taa mais n bɛna essayer kɔni donc bi baro bi baro bɛ aya ni awa de kan épisode 14 à 17 donc awa ka nouveau téléphone ko kuma eh hmm, téléphone portable ani réseaux sociaux bi a ye dugu tiɲɛ dɛ a ye dugu tiɲɛ et puis mali kelen tɛ jamana caman caman caman réseaux sociaux ko ni téléphone portable a kuma a man nɔgɔn donc amɛd ye telefɔni kura san awa ye aa awa yɛrɛ o diyara awa ye tɛlima awa yɛrɛ dɛsɛra fɛn bɛɛ de la so kɔnɔ a dɛsɛra fɛn bɛɛ de la so kɔnɔ ee fo hali cɛ yɛrɛ o lamɛnli o ka gɛlɛn a ma telefɔni digidigi in bolo ani rezo sosiyo n bɛ telefɔni n bɛ foto ta yan k'a bila nin kan ka foto ta yan k'a bila nin kan nin jogo b'an bɛɛ la nin jogo b'an bɛɛ la a man nɔgɔn a man nɔgɔn parce que telefɔni ko in ani rezo sosiyo ko in kɔni a man nɔgɔn ne yɛrɛ kɔni aya a ye a ye ko sɛbɛ kɛ tuguni parce que aya hali n'a ka ko tɛ quoi parce que ale ye musokɔrɔbaw ye génération kelen génération kelen an baw n'an ka mamusow an'an mɔkɛ ninnu ka génération u tɛ kelen ye quoi parce que olu telefɔni portable ni réseaux sociaux ko ninnu o t'olu ka vie ye o t'olu ka ko ye donc hali n'aya b'a dɔn awa jo tɛ ko la mais a ye quand même amɛd deli pour que a ka se ka telefɔni di awa ma kura ye parce que amɛd y'a ka telefɔni ta a jo don e i bɛ se ka to so kɔnɔ ten hali tɛ foyi foyi i dɛsɛlen bɛ ko bɛɛ de la so kɔnɔ fo intɛrnɛti ko ni telefɔni telefɔni ko k'a bila yan k'a bila yan mais nin telefɔni ko in ne ma fɛn yɔrɔ min na parce que musow dɔrɔn tɛ bi bi in na telefɔni ko in tɛ musow dɔrɔn ye a ka kɛ muso ye a ka kɛ cɛ ye n'an y'a lajɛ sisan i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la a ka kɛ anniversaire ye o a ka kɛ mariage ye o a ka kɛ baptême ye o bɛɛ ka telefɔni b'i bolo bɛɛ ka telefɔni b'i bolo ka foto ta ka videow kɛ k'a bila réseau kan ou bien k'a garder yɛrɛ mais bien vrai que telefɔni ko in a ka fisa parce que souvenir ko de don parce que bibi in na i ni mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ mariage ou bien anniversaire la a ye kow diya ɲɔgɔn bolo aw b'aw ka fɛti ni fɛn ninnu aw bɛ foto ɲɛnamaw ta tout ça mais après peut-être a tigi bɛ tanya kuma kuma wɛrɛ donc souvenir de don quoi donc o souvenir ka souvenir garder ni mɔgɔ ye mais an y'a bila yɔrɔ min na parce que i ni mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka kɛ aw bɛɛ bɛ se ka kɛ yɔrɔ kelen sisan mais aw tɛ ɲɔgɔn aw tɛ ɲɔgɔn aw bɛ piyɛsi kelen kɔnɔ par exemple mais aw tɛ kumala ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ yɛrɛ parce que bɛɛ b'i ka telefɔni kan réseaux sociaux ka telefɔni ta yan k'a bila yan ka kow kɛ tan mais a kuma ma nɔgɔn a kuma ma nɔgɔn parce que an bɛɛ b'a la n yɛrɛ b'a la dɛ ɔhɔn n ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ n yɛrɛ b'a ko la mais c'est vrai que il faut que à un moment donné mɔgɔw k'u profiter ɲɔgɔn na surtout n'aw bɛnna n'aw bɛnna a kan aw ka ɲɔgɔn ye aw bɛ ɲɔgɔn ye tuma min na telefɔni ni foto bɛ se ka ta o si tɛ foto ta ni video kɛ bali ka foto ta ka video kɛ mais après foto fotow ni foto ta ninnu ka to yen dɔɔnin ka telefɔni yɛrɛ ka ɲinɛ telefɔni kɔ dɔɔni k'aw profiter ɲɔgɔn na ka kuma parce que diɲɛ ye wagatinin de ye quoi ne yɛrɛ kɔni kɔnsɛyi min bɛ ne bolo diɲɛ ye wagatinin de ye an ka de temps en temps an ka ɲinɛ telefɔniw kɔ ka wagatinin kɛ ɲɔgɔn bolo vraiment ka ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɔgɔn écouter ka ko dumanw kɛ ɲɔgɔn bolo yɛrɛ yɛrɛ de quoi awɔ o de tun ye épisode 14 ye donc épisode 15 sisan hmm. minnu bɛ mɔgɔw minnu bɛ lamɛnni kɛ u bɛ u mana bɛn conversation ma u mana bɛn mɔgɔw ka kuma ma u tɛ kuma daminɛ dɔn u tɛ kuma milieu dɔn u tɛ kuma laban dɔn donc u b'u to ka ee n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na bamanankan yɛrɛ la ee a ye hakɛ to dɛ wala n ka bamanankan bɛ to ka tunun kuma bɛɛ kuma ka gɛlɛn wa a ma nɔgɔn parce que surtout n'i bɛ fɛn na vocal la directement tan a ma nɔgɔn donc minnu bɛ lamɛnni kɛ pɔrɔtuw la minnu bɛ lamɛnni kɛ donc surtout nin ko in dabɔra aw de kama awa bɛ awa ye aya ka kuma lamɛn donc awa aya ni a terimuso dɔ ou bien a kuzini dɔ de tun bɛ kuma la awa ka ko kan mais awa nana kuma min na a bɛnna kuma min ma o y'ale tɔɔrɔ kuma y'i tɔɔrɔ i bɛnna kuma min ma kuma daminɛ ma k'i ɲɛna a milieu ma k'i ɲɛna i bɛnna eh, wagatinin min ma dɔrɔn o y'i tɔɔrɔ mais yanni e k'o kuma f'i buramuso ye ni buramuso min don buramuso min bɛ lamɛnni kɛ et puis hakili dayɛlɛlen don dɔɔni donc i t'i sigi ka kuma a karima ne y'i ka kumakan mɛn nin yɔrɔ in na a a kumakan ye n tɔɔrɔ mun de kun be yen donc n'a yan'i k'a fɔ karisa ye dɔn i tɛ sigi k'a fɔ a yɛrɛ ye ou bien i b'a fɔ dɔrɔn yan'i k'a fɔ karisa ye o kuma yɛrɛ tɛ i b'a fɔ dɔrɔn a kari e ye nin kuma kɛ ne ye nin kuma mɛn a mun de be yen donc a bɛ kuma ɲɛf'i ye yanni e k'o kɛ e y'i ta kɛ funufunu ye k'i bila bila bila kɛrɛfɛ parce que i ye kuma min mɛn e bolo o de ye tiɲɛ ye il faut nin ko sugu in fana ka dabila parce que i b'a dɔn hali n'i ye mɔgɔ ka kuma hali ni i nana bɛn début ni milieu ni laban ma parce que e bɛ kuma kelen dɔrɔn de mɛn o mɔgɔ min b'e kɛrɛfɛ e b'o dɔrɔn de ka kuma mɛn mais mɔgɔ min bɛ telefɔni na e t'o ka kuma mɛn o donc an ye sabali ni fɛn min digir'i la ni fɛn min ma bɛn i ma i ka o kuma fɔ a tigi ye au moins aw ka tɛmɛ o ko kan ka diɲɛnatigɛ kɛ parce que kuma caman mɔgɔw bɛ furugu furugu ɲɔgɔn kɔrɔ nin ko sugu ninnu de la or que kuma ma taa a ma a ma se yɔrɔ ma a ma taa yɔrɔ min na mɔgɔ fɛ kuma n ye nin kuma mɛn karisa ye nin kuma fɔ n ye karisa ye nin kuma fɔ n bɛ taa a tigi ɲininka et puis ne yɛrɛ bolo i bɛ karisa ni karisa de lajɔ carrément a karisa ye nin fɔ n ye est-ce que mun de kɛra n ye mun de k'i la o la min b'a fɛ ka nafigiya kɛ ou bien bilali ɲɔgɔn na kɛ o b'a ta dabila ou bien o na dɔ bɔ a la ou bien hali n'a bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye a tɛ k'e ye parce que a b'a fɔ a karisa a bɛna taa an sigi ɲɔgɔn na mais o de ka ɲi quoi mais a ye furugufurugu ni fɛn ninnu dabila tiɲɛ ka fɔ et puis bɛɛ ka t'i ka sira fɛ quoi ne yɛrɛ kɔni bolo aw ka jo tɛ nin yɔrɔ na hali dɔɔni mais fɛn dɔ fɛnɛ bɛ yen parce que a digir'a la je pense a digir'a la kun min na parce que denko in yɛrɛ b'a yɛrɛ nin kan donc denko in b'a nin kan mais sa la affaire de denko la ne yɛrɛ kɔni bolo a kun man ka kɛ awa nin kan comme a b'a nin kan cogo min na mais mali n'a ko don parce que san kelen furu dɔrɔn san kelen min fɛtera a ma mɛn o furu dɔrɔn donc mɔgɔ bɛ se k'i au moins i b'i profiter aw b'aw ka viniw kɛ i ni cɛ yanni den ka na parce que den nalen couple la o fana y'a o fana ye vie wɛrɛ de ye quoi a man nɔgɔn donc pour moi il vaut mieux profiter l'un de l'autre pour que a kana se o yɔrɔ la a kana se o yɔrɔ la fɛn na quoi donc c'est pas vraiment simple donc dans tous les cas ne yɛrɛ kɔni bolo denko ye ani mais denko in yɛrɛ dɔrɔn tɛ parce que musow dɔrɔn pression tɛ kɛ musow dɔrɔn kan a bɛ kɛ cɛw fɛnɛ kan donc k'a fɔ dɛ karisa i sera furu ye dɛ karisa i den kuma i denwolo kuma bɛna tɛmɛ bon musow kɔni an o kɔni défaut b'anw na parce que an mana se si dɔ la c'est plus difficile denko in a man nɔgɔn donc mais et puis hali yɛrɛ ka boli boli den kɔ ou bien ka se ka jouer min kɛ ni den ye n'i bɛ si dɔ la i bɛ dɛsɛ quoi donc c'est vrai que c'est mieux k'i ka i ka den kɛ tôt mais maintenant bɛɛ n'i ka choix donc ne yɛrɛ kɔni bolo surtout mariage un an ni ma se nin na bɛɛ bɛ miiriba jugu la ten fo ee a ye sabali ka pression kɛ mɔgɔw kan a mariage o a denko o a ye sabali ka pression kɛ mɔgɔw kan ne yɛrɛ kɔni bolo ko ko fɛn tɛ quoi et puis épisode 16 uniforme e eh, buktu bɛ plaisir kɛ ne ye parce que u bɛ sujet fɛn fɛn ta actualité de don actualité de don uniforme ko in mali la uniforme ko in kɛra baara ye

yɔrɔw ka jan ɲɔgɔn na déjà donc différence bɛ yen donc maintenant fini kɔni o b'an bolo yan donc fini b'i bolo mun b'i bolo i b'o ta k'o don dɔrɔn ka fɛn mais k'a fɔ ko uniforme ko ko uniforme ko a donna tan a bɔra tan ne yɛrɛ bolo ka mɔgɔw fɛn cogo sugu dɔ la quoi i bɛ se ka proposition kɛ maintenant i bɛ se ka proposition kɛ mɔgɔ minnu b'a fɛ k'a ta problème t'a la i b'a fɔ a carrément ok n ye n bɛ proposition kɛ mais a kana kɛ dimi dimi ye ou bien forceli ye mɔgɔw kan quoi donc minnu bɛ se ou bien a ka di minnu ye olu k'a ta donc maintenant minnu tɛ se ou bien a man di minnu yɛrɛ u t'a ta point barre et puis bɛɛ bɛ tɛmɛ i ka kow fɛ mais n'a kɛra kɛlɛ ni fɛn ninnu ye ou bien lajabali ni fɛn ninnu ye i ma n ka uniforme ta dɛ i ye n ka uniforme ta dɛ ou bien kɛlɛ ye famille kɔnɔ parce que bibi in na mun bɔlen don ah famille famille keyita ka uniforme ɔn eh, mm, keyita musow ka uniforme eh, an terimuso damaw groupe tan ka uniforme nin bɛɛ ye uniforme non mais ne yɛrɛ kɔni bolo franchement bɛɛ n'i ka ɲɛnajɛ cogo nin kɔni tɛ ne ta ye dɛ sincèrement mais après a ka di minnu ye mais ne bolo a kana kɛ obligation ye ou bien a ka kɛ dimi ye parce que dɔw u b'a kɛ komi chef de guerre ninnu dɔw minnu minnu bɛ se ko la ou bien minnu yɛrɛ a ka di minnu ye donc u bɛ tɔw forcer cogo sugu dɔ la ka groupe ko la i bɛ se ka dîner bɛ se ka tigɛ i la ou bien fɛn dɔ ne yɛrɛ kɔni bolo a ma dabɔ o kama quoi i bɛ se ka proposition kɛ a ka di minnu ye u k'a ta a man di minnu ye u k'a to yen et puis se bɛ minnu ye olu k'a ta se tɛ minnu ye u k'a to yen donc i bɛ se ka proposition kɛ mais k'a kɛ obligé ye mɔgɔw poche kɔnɔna ye et puis bi ni kunun tɛ ou bien bi ni sini mɔgɔ si t'a dɔn parce que i bɛ se ka mɔgɔw obliger ka fɛn dɔ ta prix dɔ la parce que a 60 000 ne et puis prix ninnu yɛrɛ c'est exagéré quoi parce que eh, fɔlɔ la mɔgɔw tun bɛ fɛn ta dɔrɔn pour ka ŋaniya jira kɛmɛ naani ni kɛmɛ wɔɔrɔ ninnu ni fɛn ninnu ani waa kelen eh, mɛtiri ninnu mais là sisan a getzner ko n'a kiriti kɛra ta eh bisimila ni getzner wari tɛ mɔgɔ min bolo i t'i dogo ou bien u tɛna kɛ nin groupe la bilen i bɛ i bɛna kojuguba kɛ dɔ kɛ pour que ka se ka ee non a ye sabali a ye sabali diɲɛ diɲɛ wagati dɔrɔn de an ka wagati pase ɲɔgɔn fɛ donc fini ko in yɛrɛ kɔni ne yɛrɛ kɔni bolo da foyi t'a la mais bɛɛ n'i ka ko bɛɛ n'i ka ko et puis ne y'a fɔ n'a digira mɔgɔ min na franchement ma dabɔ foyi de kama ma dabɔ foyi de kama donc n'a digira mɔgɔ min na a yafa ma parce que minnu b'a a fɛn a yafa ma m'an t'a dab'o kama foyi foyi donc a dabɔra de n b'a dɔn a dabɔra ɲɛnajɛ de kama et puis aw ka fɛn ko mais ni dɔ bɛ déranger groupe la ne yɛrɛ kɔni bolo a ma ɲi parce que i bɛ jurumu de k'i yɛrɛ kan fu falaki mais n'a digira mɔgɔ min na a yafa ma m'an t'a dabɔ o kama ahan donc épisode 17 la sisan dilanko in a kuma ma nɔgɔn dilanko in kuma ma nɔgɔn a kuma ma nɔgɔ mais a kuma kan ka kɛ n pour que faamuyali ka sɔrɔ ko dɔw la aa mais bukutunu tɛ fɛ kɔni aa et puis couple dilanko in ma nɔgɔ et puis ka tila ka buranmuso ko dɔw la a tɔw kan a ma nɔgɔ a ma nɔgɔ hali dɔɔni mali la et puis mali la et puis peut-être yɔrɔ dɔw fɛnɛ na musow kɔni bɛ dilanko in kɛ ko wɛrɛ ye u ka partenaire ni ɲɔgɔn cɛ mais ne bolo en fait dugu bɛɛ n'a taabolo de don et puis du bɛɛ n'a taabolo fɛnɛ de don donc ne bolo peut-être u b'a kɛ ko wɛrɛ ye parce que muso caman tɛ wariw ou bien fɛnw sɔrɔ u cɛw bolo ni o ko tɛ ah donc après a ko ma nɔgɔn mais c'est pas que n jɛnna n'a ye dɛ ahan n m'o fɔ n ma d'accord a principe kɔni pour moi i o man ka kɛ quoi parce que dilanko in yɛrɛ c'est pas cɛw ka ko tɛ ou bien musow ka ko tɛ ne bolo parce que tuma caman n bɛ muso caman mɛn ko cɛw ka ko de don mais cɛw dɔrɔn ka ko tɛ o an yɛrɛ musow kan ka an ka ko don parce que fɛn min de don a a bɛ bɛɛ de nimisi wasa a bɛ bɛɛ de nimisi wasa i n'i ka i n'i ka mɔgɔ n'o ye fɛn dɔw k'i la dilanko la a bɛ a bɛ bɛɛ de nimisi wasa wa a kuma ma nɔgɔ a ye hakɛ to parce que nin fɛn kuma in a ma nɔgɔ hali dɔɔni nin nin kuma in ma nɔgɔ hali dɔɔni mais fɛn min don ne bolo a bɛ rapprochement de kɛ cɛ ni muso cɛ a bɛ rapprochement de kɛ cɛ ni muso cɛ parce que cɛ ni muso ye parce que aw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ et puis ka jarabi tɔ bɛ yiriwa quoi o e, dilanko in na ne bolo donc a ma se chantage ka kɛ k'a fɔ e, i bɛ nin fɛn in di yan e, i bɛ i bɛ i bɛ i yɛrɛ furugufurugu i cɛ bolo dilan kɔnɔ parce que i b'a fɛ ka fɛn dɔ de sɔrɔ ne yɛrɛ kɔni bolo nin ma se nin na quoi mais aw ye fɛn dɔ fɛnɛ fɔ min ye tiɲɛ parce que an musow ani cɛw an ka dilanko in a man nɔgɔn musow pourquoi a man nɔgɔn kosɛbɛ parce que n'an hakili bɛ fɛn dɔ la n'an hakili bɛ fɛn dɔ la dilanko in man nɔgɔ an ma mais c'est pour ça n ko ko fɛn bɛɛ ye communication de ko ko in na il faut que mɔgɔ aw ka communiquer de il faut que kuma in de ka kɛ pour que et puis cɛ ka muso dɔn ko muso b'a cɛ dɔn cogo min na donc mun na parce que nin kuma de nin kuma la ah i muso t'a fɛ parce que comme amɛdi yɛrɛ terikɛ ye amɛdi ɲininka cogo min na parce que amɛdi fɛnɛ ye erreur k'o yɔrɔ la ale ma sɔn ale furugu furugula u furugu furugulen don ɲɔgɔn kɔrɔ u fila bɛɛ parce que u ma ɲɔgɔn faamuya et puis kuma ma kɛ o donc amɛdi bɛ aw yɛrɛ ɲumanna amɛdi bɛ boli la ale kɔ ale fana bɛ boli la amɛdi ɲɛ donc lala kuma ma kuma ma kɛ o donc u bɛ ɲɔgɔn ɲinina cogo min na tan kuma ma kɛ o donc maintenant terikɛ in ye mun fɔ amɛdi ye ko est ce que i y'a ɲininka mun b'a la amɛdi ko ko non k'a m'a ɲininka ah, ale b'a ta dɔrɔn ɲini nka ale m'a ɲininka or que sisan so muso fɛn dɔ b'a kunkolo la donc le fait k'a ka kuma a cɛ fɛ dɔrɔn n'a y'o fɛn bɔ a kunkolo la i bɛ se k'a la tranquilliser et puis a bɛ sɔn i ta ma fɛn ye kuma dɔrɔn de o et puis sisan hali mɔgɔ muso minnu yɛrɛ ni fɛn t'u la ten ou bien a fɛn u t'a fɛ k'a kɛ dɔrɔn de n'i b'i muso dɔn karɛsi yan nɔ ka karɛsi ka masaji ni fɛn ninnu k'a la cɛ fɛnɛ dɛ n kan bɛ côté fila bɛɛ de ma mɔgɔ min bɛ mɔgɔ min dɔn donc ka karɛsi ni fɛn ninnu kɛ a b'a tigi lasewa et puis fɛnw bɛ na ten de donc ne yɛrɛ kɔni bolo nin yɔrɔ in u ka ɲɔgɔn dɔn et puis ka kuma kuma ni fɛn ninnu ɲɔgɔn fɛ ka to ka baroniw kɛ a bɛɛ bɛ nin ko nɔgɔya quoi a bɛɛ bɛ nin ko nɔgɔya mais a min ye aya ta de sa aya lala n ma sɔn i ta in ma sen in na dɛ parce que kuma man nɔgɔn déjà e nin dilanko kuma in i yɛrɛ ni woloba cɛ a kuma man nɔgɔ n'a fɔra ko buranmuso kunturu ayi aya ne ma sɔn n sɔnna awa ta ma sen in na dɛ a man nɔgɔ a man nɔgɔ hali dɔɔni dɛ a man nɔgɔ yɛrɛ de et puis fɛn min ye muso filanako ye awa aya e ka sabali e delila yɛrɛ de an k'o ko bila yɛrɛ de an k'o ko bila ee aya an ma sɔn nin jeu in na dɛ i dimina jeu in na dɛ fo muso filanan yɛrɛ mais c'est vrai que muso caman bɛ fɛn ninnu kɛ a ko dɔ ye donc et puis comme de toutes les façons an bɛ terikɛ y'a conseiller cogo min na ko ni a ma fɛn k'i bɛ muso filanan ta mais o fana tɛ solution ne bolo o tɛ solution ye parce que problème bɛna créer encore i bɛna problème dɔ de lase i ka du ma o ye kelen ye et puis problème mun bɛna créer tuguni i bɛna problème parce que o problème i ye mun sɔrɔ ni i muso fɔlɔ ye i bɛ se k'o sɔrɔ ni filanan fɛnɛ ye parce que o problème kelen in de bɛna poser hali n'i y'u bila concurrence la i b'u bila concurrence la u yɛrɛ n'u ɲɔgɔn cɛ o mais est ce que i bɛna satisfait au final et puis i ka du bɛna kɛ cogo min na surtout musow tɛna bɛn ah rivalité in a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn dɔn ça c'est des choses pour moi il faut n'i bɛ muso fɛ a y'a essayer ni muso ni cɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ a y'a essayer ka faamuyali kɛ et puis ka ɲɔgɔn na faamuya ko wɛrɛ la ka ɲɔgɔn na faamuya ka ɲɔgɔn dɔn et puis ka kuma foyi t'o bɔ ne yɛrɛ kɔni bolo pour que bɛn ka se ka don du kɔnɔ cogo min na Ah, donc en tout cas min bɛ n bolo k'a fɔ aw ye épisode 14 à 17 la o de tun ye nin ye bi o de tun ye nin ye bi surtout ne yɛrɛ kɔni bolo communication o ye o ye fondation o ye couple fondation yɛrɛ de ye aw kana sɛgɛn communication na aw kana sɛgɛn kuma la aw kana sɛgɛn ɲɔgɔn lamɛn la foyi t'o bɔ donc karisa la karisa y'a fɔ tan karisa y'a kɛ tan foyi tɛ ka ɲɔgɔn lamɛn et puis a ka kɛ ɲɔgɔn lamɛn min ye a ka kɛ furu kɔnɔna ye cɛ ni muso cɛ den ni eh, den ni eh, den ni parents cɛ eh, buranmuso ni buranmuso fitini ni buranmuso kɔrɔba cɛ etc nin bɛɛ de b'a kɔnɔ kuma yɔrɔ bɛɛ baara baara yɔrɔ la kuma parce que malentendu bɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ donc communication kɔni o de ye o relation bɛɛ fondation ye relation o relation de y'a bɛɛ fondation donc surtout aw kana ɲinɛ dɛ aw abonné aw ka tila ka cloche in activer pour que ka notification sɔrɔ surtout aw kana ɲinɛ fɛnɛ dɛ ahan a y'a partager a y'a partager aw kana sɛgɛn aw kana ɲinɛ a y'a partager an ka caya ka kɛ comme kɔnɔkulu an ka baroninw kɛ a ye baroninw daminɛ sa an k'a daminɛ donc a ye a ye soin ta aw yɛrɛ la an'aw kɛrɛfɛ mɔgɔw a k'an bɛn wagati wɛrɛ